Ee, ọ- ọ- ọ bụ ya mee ndị omezi ebiri ji da ahụ tụkwa afịa ụlọ ọjọrọ afịa ọ ndị omezi ebiri malisa afịa omezi ebiri ọ Ee, ihe gbasara na afịa ọhụ histri ya do ma mgbe dị n'anya omezi ebiri m bụ a member omezi ebiri and by the grace of god m chịtụ uke ogologo oge o nwe onye ji akpa ya ugo masị ama ama na 1981 mgbe ndị omezi ebiri pụsara ugo mgbe ba bịa pụsara igbere so ndị igbere rịọ wa rịọ na ihe kacha gbuwe mkpa bụ na ka eji ekwu wusa afịa omezi ebiri mgbe aka igbere from ebele ebe ọrịa ọdụ ibe na-aza na ebele ebe ala ebe ọrịa ọdụ igbu muzion ọrụ ya bụ ibe na ala ya ọ bụ ebele ọhịa na akpa ya na wa rịọ igbere n'ahịa ya omezi ebiri n'ahịa ọhịa kacha gbuwe nọ dị na omezi ebiri take care of by themselves ejeje gaadị owerri mgbe ọ ha akara ka enwe abia steeti eji owerri jeje kpọrọ ụmụ greda eweliwo ụmụ ụwa ụmụ ndị chọọ na ịkpọtụ igwe okwu Okay. biko onye chọ ịkpọ anyị nwere ike ịkpọ anyị na 08081 08130510957 onye ọbụla chọọ ịkpọ anyị nwere ike ịkpọ anyị na 08130510957 ka m kpọkwa ya ọjọ 081 305-10957 onye chọ ịkpọ anyị nwere ike ịkpọ anyị ah, igwe okwu anyị le m jila akpaịtụ ihe netwọk a nọdụ eme anyị ma technical challenge anyị nọdụ enwe o ji eme elda bono president igbere welfare union ji alọghachikwa taa mara chineke izu ụka ọdụ satọde ọdụ m akpọsakwanụ onye omezi ebiri ezu ezu onye emekwa satọde ọhụ anyị akpaa ụka ihe gbasara afịa ọnwa kpazie ya akpazi maka ele ọnwa netwọk a jide enye anyị onye chọkwa na ịkpọrọ o- o- oge nta anyị bụ tawa nwee ike ịkpọ anyị na 081 305 10957 081 305 10957 ga-akpọ anyị kparịta ụka ma ọ jụkwa na ajụjụ ee elda elitida akpa ide esi a ihe m chọ ịmara bụ ọ bụ omezi ebiri elu uke ọ bụ wa malisa afịa omezi ebiri ọ ya bụ ihe m sị ya Ee. so ọ wa malisa ya nwa nke mbụ nwa ya o ebe 1984 ebe 1984 abịa papa ya nke mbụ arụ seti nke mbụ arụ but ihe mere ebe eji paịpụ rụrụ ya ya ọ bụ block house eji paịpụ rụọ ya afịa ọhụ then ndị be ndị nnukwu gọọmenti dị ya abịa mgbe onye ọnwụkwụ uko bụ bịa chiaman ya bụ ebe ọha emeri ehu mmemme o nwere ya ọ nwụrụ odu n'ime dịzi ebe ọzọ afịa akpọ ya zụrụ ya hụ na anụ acha oru mgbe amana ịbanye onye uke bụ gọvanọ abia steeti ya si ka eje rụzi ibu ọta arụ ya blọk ọ bụ ya bụ ndị ọdụ ya n'ebe ọtọ blọk ọha arụ ya ọ oyi uke wa gbuo si ya paịpụ n'ọdụ mmadụ ọdụ tụwa mọdụ ele o ji abịa ezigbote afịa ịghọtara mmiri na ife ọbụ arụọla ndị ọhụ ọka nnu ka ezu ihe a chọrọ ee ndị prọfesọ ma ọ gwasị ndị omezi ebiri laghachikwa achọghị mere sekọnd projekti ife ọbụ ihe nwa arụwala arụghị ọ bụla this our administreshọn ilewo ọrụ administreshọn ga-aga sị wa laghachikwa na ebe ọbụ a chọrọ ka ike ọbụla nwee ihe nwa na-akụ ndị aka jemejeje rụwa afịa ọhụ
imela anyị okwela doo anyị anya ọ bụ omezi ebiri luke tụ ntọala afịa nwanne anyị nwoke bụkwa nnụ distinguished senator ọjị ụzọ kalụ bịa bịa nyetụ ya facelift ya dịla afịa kwesị ụlọ atọ ọnwa ndị prọfesọs anyị nye ebe aka igbere welfare union ji ya nọsa aba nyetụ unu aka bụ ndị si n'ọbụwa akparị ndị omezi ebiri n'ụwa jee ya mekwana wa bịa baa ya tọọ ihe m chọọkwa ka ịsa anyị tupu ele m dịkpa ele na ka bịa anyị na ka alụghachikwa ọzọ abịakwa ọzọ ka anyị gbazie onwe ya mgbe ọhụrụ ya bụla ya esetichagbuola ihe rere ekwesị ise ekele ya ejezi enwekwa nsogbu ọnwa anyị nwere ihe m chọọkwa ịjụ tọwa afịa omezi ebiri ọnwa ọdụ obodo ndị ọdọ ọrụ anụ

ma plan ihe na uwe nke atọ eyewa approval nke mbụ eyewa approval nke abụọ mgbe anyị dị ya chọọ ka uke onwe wa bikọs o doro m anya uke jebe ịkpọtọ mma ụmụ ndị uke na-eji agbọtọ mma bụrụ mmiri ụwa mefisi onwe wa ahụ ọ na-abụ nke asị arụrụ ọha abịa aha mitin bịa kpaa ya kpaa ya kpaa ya ndị uke mee propose na wa na-arụ giant canopy a very big giant canopy na cover up to one plot aṅa ya ya emezie ya ele ọ na-aserve na free zone ụwa nwa 20 stores 20 stores n'anya onye wa na-eji agbọtọ mma asị wa okay 20 stores and one canopy edere edere ya it was approved anọkwa a general meeting na akpa ya emeruo approved ụwa ji ya ha akwụkwọ ya now ife ọbụla asị wa jee trade iji eme ka ọ bụrụ afịa ọhụrụ na-adụ ife ọbụla ụwa ọnwa arụghị afịa a na-enwe investors ọkwa ya a na-enwe investors federal gọọmenti chọwa ihe ma wa na-arụli ụwa na-enwe investors steeti achọwa local gọọmenti ụwa na-achọwa mmutu idea ya because mmetụla ihe aka ya mmadụ ile a na-eji eme ndị be ndị local gọọmenti bịa lụwasị na-awa chọọ ibe igwe kwara afịa ọnatawa ihe nwaanyị mba aka ibero anyị jụwa ụmụ nwa personal na-ejụwa ndị elu unu gburu ya ndị elu unu ji arụ afịa ọhụ mkpa ịkpa rụwara mitin ndị elu unu ji arụ afịa ọhụ na ihe nwa na-eme bụ na nwoke ma ama na ihe nwa na-eme bụ ụwa ruo egwere ya eme na announcement ree fọm eme nyere ma ndị sa na Ụmụahịa ma ndị sa na Ngwa ma ndị sa na Ọhafịa mmadụ ha bịa gba fọm ebe ọhụ were ebie ka kpekọta mme egwere ya nwa afịa ọhụ onye ọbụla egwere ya nsị wasị ọbụ nke ji afịa ọhụ desi mgbe nke ịhụ ha ya ya nwe onye anyị na-akpa anyị akpawa na ụda system ụwa na-eji arụ ya ọ bụ ya bụ ihe ọma ejide arụ ọ dụ compulsory na-abịa aba ndị ya anaghị okporo akpọbụ ndị nwere willing mind idevelop obodo ịghọtara m iwu onye nyere ude fọm ede ya Omezi Ebiri age grade in conjunction with Igbere Welfare Union ọ wara anya then ndị yelu proposal wa yere o the proposal ihe ji arụ ya bụ the bill of quantity dụ very high i see word very very high so ihe nwa na-eme bụ si wa gaa ịbụ jee mee experiment mara ego ole ọ na-eji abụ enwere ike iji rate tabụlọ amara ihe na ọhụ emee ya allocate to ndị Igbere ruru and ndị dụ willing inwe shop ebe ọhụrụ emee wa allocate then ihe ya na-eme bụ in turn to the union ọ bụ union na-enye wa certificate mee attachment ihe eji eji gbakwara certificate ihe ọbụla na-eji eme everywhere in the world ọ dị na Naịjirịa nnụla ihe mkpanye ahịa mkpanye bụ ahịa ihe ekwerikọrịta ekwerikọta na ndị uke ji arụ nke wa bụ na 20 lockup stores then ihe ndị ọ ja-arụ akwa bụkwa in conjunction in conjunction between Igbere Welfare Union wara ndị uke uh-huh. and ihe ụwa asịkwa na ụbụ ikpekwa Igbere Welfare Union na-enwe ikpe na ọnwa esi ikpe adọ

ndị ọha ịkwala bụ ndị Omezi Ebiri ya bụ mkpa ụwa ike ụwa achọwa ebe egosi ha akwụkwọ ụwa ji bụ na akwụkwọ ikike ya ebe ụwa ji arụ ya maka ibe mmiri ga-aba arụ otu ụgbọrọ Igbere a na-emetụkwa ụdịrị mistake ọhụwa number one mistake Igbere mee ya bụrụ na ha na-eme election asị onye ọbụla chọrọ ịgba president gba onye ọbụla chọrọ ịgba vice gba onye ọbụla chọrọ ịgba ọmanụ gba onye chọrọ ịgba secretary gba ndị mmadụ agba ya ya na ya bụrụ na mmadụ bịa bịara contestie president ya luzuo ọ na-eluzu out ịghọtara mmiri because ọ dịghị ọnụ ndị Igbere esi ife onwe na mmanya anyị jọrọ ka e gwuru ndị mmadụ gwuru di onye ikpe anyị for president ya daa egwuru ya etikọta ya dị ele ibe iji Atiku Abubakar je gwuru ti Buhari okpuru ele deputy maọbụ ya dị ele ibe iji Alex Otti were ya jee n'iru Okezie Ikpeazụ ele deputy ya ndị anyị bụ ogbu ibu ogbu ọ na-adọtụ ya kemgbe nwe anyị nwoke dị ya